aw bisimila dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima ale sanfɛ min perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ danbele mohamɛd kuma tigi kunnafoni daminɛla an bɛ taa basi ale ka intervention ale kɔnɔna la ni basi ma basi n'ale tɔgɔ fɔra ale bɛ aes jamana ale kɔnɔna la n'ale tɔgɔ fɔra aes jamana mali burukina ani nizɛri maa min don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wariko kuma min tun fɔra n'a bɛ sen na n'a bɛ cedeao jamana maaw n'a b'olu concerné i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔnye min kɛ sommet min kɛra côte d'ivoire kɔsa in na bɛɛ lajɛlen hakili b'a la fɛn min ye ivoirienw ka jamana ɲɛmaa ye n'o de alasani daramani watara a ka intervention kɔnɔna la a ye kuma dɔ fɔ kuma min n'a ma bɛn basi ma a ko ko fɛn mun n'i y'a ta k'a lajɛ ni eko in kɔni n'a nana ko tɔgɔ de bɛna kɛ ko a nana ko nka yɛlɛmaba tɛna don ani fɛn mun ye faransi ka wari u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye faransi maa o jama afiriki jamana o jamana ni i nunjuru bɛ faransi bolo hali n'i ye wari yɛlɛma a kɛra cogo o cogo i ka ko foyi tɛ taa ka faransi dan fɛn mun ye o kuma in fɔlen o digira basi na basi k'a ma ko kɔrɔ ye kɔrɔ ye olu fɛ an farafinna yan maa o maa n'a kun ka kɔrɔ n'i kun ye n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali n'aw kɛra jamana ɲɛmaa ye kɔrɔ ye kɔrɔ de ale y'a bonya ta k'a sɛgɛrɛ a ko n kɔrɔ i bɛ ka nin min fɔ nin tɛ kuma ye nin tun bɛnnen bɛ maa wɛrɛ da nka nin bɛnnen tɛ e da nka kana ɲina k'a fɔ n'i ye kuma fɔ maa o maa n'i bɛ kuma jugu fɔ i b'a fɔ maa min ye fo ka taa min kɛ a tigi tɛ ɲina nka e min b'a bɔ i da a bɛ se ka kɛ e bɛ ɲina ko nka fɛn min ye alasani daramani watara e ye ne kɔrɔkɛ de n tɛna dɔgɔyama ta k'i sɛgɛrɛ nka kuma in i k'i hakili to a la kosɛbɛ ko in kɔni a kɛra fɛn ye fɛn min n'a ma bɛn basi ma basi kɔni a ye nin kuma in fɔ fɛn mun ye ni wariko in ye eko o k'u b'a la bi u b'a la sini basi kɔni y'a kangari da ye kosɛbɛ kosɛbɛ ko in kɔni a tun bɛ ɲini ka kɛ fitinɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye sommet in ale kɔnɔna la i ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima a b'an sama ka taa nɔri yanfan na n'an taara nɔri yanfan na i b'a ye k'a fɔ irisiw ka tɔnba min bɛ yen n'a bɛ ka an dɛmɛ an ka ko caman na n'a bɛ fɔ a ma ko afirika kɔr afirika kɔr u ka minɛn minnu tun fɔra ko u kan ka na minɛn ninnu kɔni a bɛ komi u nana minɛn ninnu fɔra ani sisan cɛ a na waati mɛnna maa caman tun y'i kanto ko kuma in ko est-ce que ko tiɲɛ don nka fɛn min minɛn ninnu sera ka se lome port la waati min na fɛn minnu ye lomekaw ye n'o ye togo ye olu yɛrɛ y'u kanto k'a fɔ ko togo ye minɛn kuraw sɔrɔ nka minɛn ninnu selen sikaso waati min na maliyɛnw ko jaja ko kuma min tun fɔra ko a kɛra tari a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an bɛ waati min ko sisan kɛlɛkɛminɛn ninnu kɔni sera n'o ye afirika kɔr ka kɛlɛkɛminɛnw ye duguma kɛlɛkɛminɛnw don u kɔni sera fɛn min ye afirika kɔr ye u ye nisɔndiya caman baden de sɔrɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiya la fɛn min ye son excellence monsieur le président asimi goyita a yɛrɛ nisɔndiyara ka bɛn ni ko in ye fɛn min ye afirika kɔr ye maa min don kulu min don faso maliba in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn u ye dasili min kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ a ma dogo maa si la tellement que dasili in diyara maliyɛnw ye a diyara olu yɛrɛ f'u y'u ka partie dɔ ta k'a filmer k'a jira maa la u bɛ ka baara min sigi banbati ninnu kan nin kɔni ye ko ye ko min n'a diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen na sabula kɛlɛkɛmina n'a nana n'a bɛ na a bɛna mako caman de ɲa an bɛɛ lajɛlen ye hali ka bi kunnafoni teliman an b'ale sanfɛ kunnafoni b'an sama ka taa bamakɔ bama ɲare an bɛ taa kiri bulon kɔnɔ n'an taara kiri bulon kɔnɔ fɛn mun ye adama Ben jara mali bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Ben le cerveau e ko ko kiri bulon ɲɛmaaw e ko k'u m'u dabila a ka sɛbɛnfuraw la u dabila a ka sɛbɛnfuraw la k'a jira k'a fɔ fɛn mun n'a tun fɔra a ye min fɔ jamana ma ka tɛmɛ ko mun kɛra sababu ye ka taa bila kaso la u y'u da don a la fɛn caman caman bɛ u y'a fɔ nka fɛn min ye Ben le cerveau a yɛrɛ ye jɔnkala fɔ ko dɔ bɛ olu fɔra a ye olu a ko k'a ye olu fɔ nka maaw bɛ k'a faamu ka taa sansi min na ale ko k'ale ma fɔ o kama fɛn min ye Ben le cerveau ka maaw hakili jigin ale minɛna kabiri sɛtanburu kalo san ba fila mugan ani saba a san kelen tun bɛ ɲini ka dafa nka fɛn min ye Ben le cerveau ale tun bɛ kasobonba min na o de ye Keɲeroba a kɔni ka kiri don dalen u y'a ta ka na n'a ye bamakɔ kiri in kɔnɔna la a kɔni a sɔnna accusation dɔw ma nka i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye audio dɔ bɛ yen a ko k'ale Ben le cerveau k'ale ma bɔ a kalama ale yɛrɛ t'a dɔn nin kɛra waati min na maa dun tɛ se ka kuma fɔ k'a fɔ k'i ka tila ka ɲinɛ o kuma kɔ k'a sɔrɔ kuma in fɔtɔ la n'o y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ ma fɛn min y'a ka avocat ye a ka avocat kɔni y'i plaignent kosɛbɛ a ko ko nin ko in ma bɛn ale ma bi nin ko in ma bɛn ale ma sini k'u tun man kan ka na ni nin audio ye ko sabula n'u nana ni audio ye k'u bɛ Ben le cerveau accuser n'a ye ko audio in bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sariya wɛrɛ de kɔnɔna la ko fɛn min ye nin ye nin kɔni ma bɛn ale ma nka fɛn min ye kiri bulon ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a laɲini sariya fɛ ko ka san tan kaso ko ka a d'a ma nka a ma confirmer dɛ nka a confirmation bɛna sɔrɔ waati jumɛn u ko k'u tɛ se ka fɛn fɔ nka fɛn min ye tɛnɛndon nata ni ala sɔnna min kan ka kɛ Ben le cerveau a ka ko la k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o kɛra kunnafoni teliman sanfɛ mun ye ntori tɛgɛ ye an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan teliman b'an sama ka taa Tchad n'an taara Tchad ale kapitali Jamena fɛn mun ye Tchad jamana ɲɛmaa ye a dimina kosɛbɛ a ko fɛn mun ye CPI ko olu bɔra CPI la ko CPI sigira min kama ko baara tɛ ka kɛ o kan i b'a ye k'a fɔ CPI jamana min b'a la jamana kɛmɛ ani jamana mugan ani duuru o jamana kɛmɛ ni jamana mugan ani duuru kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Afiriki jamana ye jamana bi saba ani saba de o hukumu de kɔnɔna la ale ko ko ko minnu bɛ ka kɛ CPI kɔnɔna la ko n'a ma ɲa ko ni jamana ɲɛmaa ye filila ko a kan ka taa kiri yen de ko nka ale y'a lakɔlɔsi fɛn problème min n'a ye farafinna jamanaw sɔrɔ olu kiriw bɛ tigɛ ka ɲa nka dɔ wɛrɛw n'a ye olu sɔrɔ olu tɛ tigɛ ka ɲa a ko ko n'a ma ɲa ko in b'a o cogoya la ko fo min ye ale k'ale b'i retirer ka bɔ CPI la ale kɔni an bɛ waati min na i ko sisan Tchad jamana ɲɛmaa ani Tchad jamana Jamena u kɔni bɔra CPI la an bɛ waati min na i ko sisan k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ fana bɔra min ni nin tɛ kelen ye olu kɔni ko k'u tɛ ko in na bi sabula ko min bɛ ka kɛ a bɛ komi maaw bɛ ka fisaya ni ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmaa kɔni Tchad jamana ɲɛmaa a ye nin fɔ k'olu tɛ CPI la bi u t'a la sini kunnafoni teliman kunnafoni teliman b'a an to an bɛ to an yɛrɛ fɛ Kayi yan mɛ an bɛ taa bafulabe n'an taara bafulabe cercle la i b'a ye k'a fɔ tare tare kɔni bɛ bafulabe cercle la an bɛ waati min na i ko sisan sabula ni kayikaw tun bɔra yan k'u bɛ taa bamako u bɛ taa se Babaroto bada la waati min na gɛlɛya caman camanba de tun bɛ maa caman tun bɛ ka kuma caman fɔ ko ni sera babaroto bada la ko mobiliw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fo mobili kɛmɛ saba mobili kɛmɛ naani olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye maaw ka kuma ye nka an bɛ waati min i ko sisan semaine in kɔnɔna la dɔgɔkun in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ son excellence monsieur le président Assimi Goïta u ka pont flottant min bɛ yen n'a tun kabakoya bɛ maaw la n'a tun curiosité bɛ maaw la a ye olu bila ka na bafulabe bajiba in sanfɛ o bajiba in sanfɛ baji min ni bafin ni bakoyi bɛ ɲɔgɔn sara la o ji si tɛ maga si la o bajiba in sanfɛ pont flottant kɔni a bilala o sanfɛ mobiliw bɛ tɛmɛ lafiya la maaw bɛ doni ta ka tɛmɛ lafiya la fɛn mun ye maaw tun bɛ waati min kɛ sira la bamakɔ ani kayiba jabagatɛ i b'a ye k'a fɔ caman caman de bɔr'o la fɛn min ye bafulabekaw ye olu ma nisɔndiya olu dan tɛ nisɔndiya ye kayi région bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyara nka bolofa bɛ bafulabekaw ta kan olu ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dan tɛ armée la ko dan tɛ son excellence monsieur le président asimi goyita n'a ka gouvernement ko dan t'u la k'olu bafulabekaw k'u bɛ u fo bi u b'u fo sini k'olu de kɛra sababu ye gɛlɛya caman caman kɔni tun bɛ bafulabe k'a sababu kɛ batigɛ ye ko o gɛlɛya kɔni banna bi ni pont flottant in ko nin kɔni kɛra fɛnba ye fɛn min n'a diyara bafulabekaw ye an bɛ waati min iko sisan kabi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sama ka taa jafarabe Ɔ ni jafarabe fɔra a b'an hakili jigin fɛn mun ye nin dugu in ye fɛn mun ye armée a delila ka nisɔndiyaba ta k'u sɛgɛrɛ nka nisɔndiya in na kurakuraya fɛn mun ye son excellence monsieur le président asimi goyita a kɔni ye balo camanba de ta k'a di sɔrɔsiw ma k'u ka taa di jafarabekaw ma ani nun bozokaw fɛn mun ye tɔni balo tɔni bi naani ani seegin o balo in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ malo b'o kɔnɔ tulu b'o kɔnɔ fo ka taa se nɔnɔ ma ani furaw u ye nin kɔni bɛɛ lajɛlen ta ka taa di jafarabekaw ma ani nun bozokaw nisɔndiya kɔni dan kɛra ta ye n'i ye ja in lajɛ i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya kɔni fanga bonyanen don yen kosɛbɛ olu ko k'u kɔni dan tɛ foli la k'a di armée ma olu ko ko kuma tɛ olu bolo ko nin y'a siɲɛ fila fo siɲɛ sabanan de olu bɛ degun olu bɛ ala wele waati min na i b'a fɔ ko ala de bɛ armée ci olu ma ko nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye jafarabe k'olu bɛ son excellence monsieur le président k'u b'a fo dan tɛ foli min na ɔ nin b'a jira olu la k'a fɔ ko son excellence Asimi Goyita k'a jantolen bɛ olu la hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ dugu kelen Asimi y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen maa ye donc ni tɔɔrɔ ye olu sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ ye ale Asimi sɔrɔ n'a ye nin ta k'olu sɛgɛrɛ k'olu kɔni bɛ dugawu don de k'a ye halisa faso Maliba in Ala ka basigi caya kabi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sama ka taa bamako bamaɲare i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye senegalɛnw ka jamana ɲɛmaa ye n'o de ye basiru jɔmayi fayi a kɔni a nana tile fila taama la fɛn mun ye son excellence monsieur le président asimi goyita fɛ kɛrɛnkɛrɛnyara an fɛ mali la u kɔni nalen u y'a bɛrɛ bɛrɛ k'a kunbɛn a kan ka kunbɛn cogo min na a kɔni ale yɛrɛ nisɔndiyara maliyɛnw y'a kunbɛn cogo min na a ye discours ta a ye kuma ta a ka kuma fɔlɔ kɛra jumɛn ye a ko nakun wɛrɛ t'ale la faso maliba in kɔnɔ an de bɛ dancɛ bɔ an de bɛ frontière la i b'a ye k'a fɔ an de ye kelen ye fɛn mun ye ko in kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn kelenya ani kotoɲɔgɔntala u ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala fɛn mun ye lakanako hukumu kɔnɔna n'o ye sécurité u ka basigi kosɛbɛ sabula ni ko ye mali sɔrɔ a ye sɛnɛgali sɔrɔ ni ko ye sɛnɛgali sɔrɔ a ye mali sɔrɔ donc f'an ka an janto la a ka kuma filanan fana kɛra min fɛn mun ye an ka kɛlɛkɛcɛ minnu tora kɛlɛ la a kɔni a ye taasibila ta ka olu sɛgɛrɛ ka dugawu don k'u ye ko ala ka yafa banbaatɔw ma ko u dayɔrɔ suma ni ka saya k'u ma lafiya ye a ye nin ko in kɔni bɛɛ lajɛlen fɔ nka min yɛrɛ diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ a ko ko olu de ye kelen ye ko n'a ma ɲa ni ko ye mali sɔrɔ ko ye sɛnɛgali sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ an de ye ko kelen an de ye maa kelenw ye hali n'o y'a sɔrɔ an tɛ jamana kelen an de bɛ dancɛ bɔ fɛn min ye nin ko in ye a kɔni diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka bi hali ka bi a ko ko nin ko in a kana dan nin ma n'a ma ɲa an de bɛ dancɛ bɔ an kana to ka fama ɲɔgɔn ma an ka to ka ɲɔgɔn nadɔnniya kow la sabula an k'an janto ɲɔgɔn na an de ye maa kelenw ye u kɔni nin diskuri in kɔni kɛra fɛn taama in kɛra taama ye taama min n'a kɛra nisɔndiya dan ye sɛnɛgalɛw yɛrɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an yɛrɛ fɛ maliba in na kɛrɛnkɛrɛnya la asimi goyita son excellence nali in diyara ye kosɛbɛ a ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo u ka faamuyali la bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni a nin ye kabako dunuya fanfara ka ban i b'a ye k'a fɔ tulonkɛ fɛn dɔw bɛ u bɛ dabɔ tulonkɛ kama a bɛ tila ka taa kɛ fɛn dɔ ye i ma a lawuli min kama i b'a ye k'a fɔ an ka jamana dɔw bɛ yen ni maa min ye muso furu an balimakɛ kɔni a bɔra muso dɔ nɔfɛ a ka kɔɲɔ don i b'a ye k'a fɔ i bɛ baara min na tuma caman u b'i bila baara la n'i kɛra sɔrɔsi ye i b'a ye k'a fɔ u bɛ sɔrɔsi finiw de la n'i kɛra polisi ye u bɛ polisi finiw de i m'a kɛ baara o baara la u b'i i muso bila o baara kelen na an balimakɛ min ye muso furu ale ka baara tun ye sɛ feere de ye a bɛ sɛ mara de kɛ nka a ka kɔɲɔ don a n'a ka kɔɲɔ a ka muso n'a ka kɔɲɔfiniw u y'a ta k'a ladon sulu de kɔnɔ ko fo sɛ fɛn fɛn bɛ sulu kɔnɔ ko a ka sɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sen siri k'u labɔ a ye fɔlɔ sen siri k'a labɔ filanan a b'o sen siri waati min na kulekan de balala ka bɔ sulu kɔnɔ dewu a kulela siɲɛ kelen u bɛ bɔ min kalama u kɔni y'u kun nadon u ye muso sama ka bɔ jaja u y'a sɔrɔ sa de bɛ sulu kɔnɔna na sa in de ye an balimamuso in kɔni kin sa in kɛlen k'a kin u y'a cɛ k'u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka surun la yan'u ka se n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ala ye an balimamuso kɔni ala y'u ka kalifa minɛ a la min bɛ fɔ nin yɔrɔ la ko dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ laada ye nka ko dɔ bɛ yen n'a kɛli bɛ kɛ basi ye an k'a lajɛ an ka a ko ninnu jateminɛ maa minnu ye nin ko in kɛ u tɛ jamana kelen na parce que maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ a teriw ka ca dɔw bɛ bɔ Eh, burukina dɔw bɛ bɔ nizɛri dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ yɛrɛ kan nka ladilikan min bɛ nin kɔnɔna la an mana kɛ maa nasɔn nasɔn ye n'i bɛ baara o baara la c'est vrai i muso ka kan k'a kɛ nka an ka a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni ye ninnu sɔrɔ u ma a dabɔ a kama an balimamuso kɔni a ka laseliw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn min y'a furukɛ ale ko ko kuma tɛ nin na ko nin ye ala ka latigɛ ye ko an ka nin bila ala ka minɛn kɔnɔ an bɛ dugawu don de kɛ banbaatɔ ye ala ka saya k'a ma lafiya ye voilà nin de tun ye aw tulo ni aw garisɛgɛ aw ɲɛ garisɛgɛ n'aw tulo garisɛgɛ ye kunnafoni telima ale sanfɛ min perezantelen tun don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ danbele muhamɛdi maa minnu maa kɛ ni kunnafoni sɔrɔla a y'aw jija aw ka kunnafoni ninnu jɛnsɛn diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn an bɛ ka lajɛ jamana kɔ kan an b'u fo dan tɛ foli min na a ye kunnafoni jɛnsɛn kosɛbɛ walasa minnu yɛrɛ tɛ nansarakan mɛn minnu ma deli ka taa lɛkɔli la i n'a fɔ jaralakaw n'a ɲɔgɔnnaw olu ka se k'u ta fan n'u nafa dɔn an ka ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna